Ó ní bhíonn Mícheál gruama agus déan scéal. Bhuel, eh, bhí Mhaighdean Mhara ar ais i Ros na Rún don Nollaig. Bhuel sin fíor, Áine Nic Pháidín? Sea, Áine Áilín. As na mná rialta agus eh, bhí an chun fíor. Bhuel, tuigim óna drifiúr ansin a fuair an litir. Peter, Peter, ní sé tú tá tálai. Báile, tú bar go bechaí go dún heir go trúman. Peter tá má mí? Ag an dún siigh

Do shiopa teacha fosta i mB&B freisin agus Liam agus mise. A Thaidhg, ní bhreá ar thínte na Nollag againn anseo i mbliana. Ó, siamsa stáisiún raidió ach tá an stuif istigh agam agus. brón orm ach tá socrú eile déanta againn. An tréith is ea mise, lá na siúd. Hm, cé na téarmaí fairsing bhai? Bhuel lascaine, deich faoin gcéad ar an phraghas siúd a bhfuil. Nuacht bheith inniu níos mó ná buntáiste cloisteáil i gceist, Séirín. Beidh muid ar ais chugat an bhliain seo chugainn. Go dtí bhfuil an naoi sin ort. Tá an ghé sin ag sciobadh mo ghreama uaim agus sin rud nach maithfidh mé choíche. An náire a tharraing tusa ormsa sa scoil inniu. Sheas. Yeah, Jason, an bully mór. Tá a dheaide imithe agus cránn sé a mháthair. Yeah? Bhuel, cránn tusa mise. Bhuel, ní fhaca tú tada fós. Mam, tá mé bréan den scoil. Lig dom éirí as. Lig dom dul ag obair. Gabhfaidh tú ag obair nuair a bheas tú cáilithe i gceart. Sin é atá ag teastáil ó do dheaide agus sin é atá ag teastáil uaimse. Bhuel bheadh sé ag teastáil bhíreacht in aon fhoirmsa céard atá ag teastáil uaim. Tá deiseannaí a'dsa Jason nach raibh a'msa ná ag t'athair. Anois imigh leat agus déan do chuid obair baile. Ní cosúil go dtuigeann tú an saghas post atá agamsa. Nead, níl fonn orm, aye? Bíodh fonn! Tá ormsa an dlí a bhuanú ar Ros na Rún. Céard tá nua? É seo, go ndéanann an bhligeardaíocht atá ar siúl agatsa mo chuid oibre i bhfad Éireann níos deacra. Tig le daoine a chaitheamh i m'éadan nach bhfuil smacht agam ar mo mhac féin. Ó, spáin mar sin, go bhfuil smacht agat orm. Sáigh i gcillín na beairice mé. Cánach sa sáil, más mian leat. Más gá, a bhuachaill, déanfaidh mé é. Anois, cé nach tháinig tú isteach anseo chun é a dhéanamh? Sorry, Miss O'Connor. Is dócha nach mbeifeá anseo marach go raibh greim cluaise ag t'athair ort. Phioc. Dúirt mé sorry. Glacfaidh mé leis, ós rud é gur chuir t'athair an trioblóid air féin a theacht isteach leat. Ach bheadh sé go deas dhá dtiocfá de do stuaim féin. Go raibh maith agat, a Horchard.

Cad é mar atá tú tharaipí. Uaireanta braithim láidir ach uaireanta eile, bhuel, bhí sé ar intinn agam dul isteach go dtí an caife anois ach ní raibh sé de mhisneach agam. Á, tuigim sin. Agus cad é mar atá tusa, a Thaidhg, chomh gnoitheach is a bhí tú ariamh? Ag fuirseadh liom, Eileen. Tá rudaí eile sa saol seachas ag cruinniú píosaí is ag déanamh stór, a Thaidhg. Bhuel, ní cheapann an banc go bhfuil. Ach sílim nach gá dom a mheabhrú duitse chomh luachmhar is atá an bheatha. Tchím go bhfuil Mícheál anseo ag cuidiú leat is ag tabhairt faoisimh duit. Bheireann sé sin dúinn ceart go leor. Agus sin nod eile go bhfuil na luachanna cearta agat. Chomh spréachúil is a bhreathnaíonn do bhean chéile. Ó, eh, Angela? Bhuel, tá loinnir ina súile, luisne ina gruanna. Is bean í atá i ngrá. Agus smaoiníonn tú ar an dream atá thíos? Bhuel, faoi Nollaig ar a laghad. Mum, anseo atá tú? Robbie! Agus Vanessa? Mum, ar thiomáint tusa anseo as Gaillimh?

Yeah. Ar thug do mháthair cead dhuit sin uilig a cheannacht? Thug. Cross your heart? Right. Smile deas, do Emer. Ach má itheann tú cruach milseáin mar sin chuile lá, beidh tú mantach. Glanaim m'fhiacla. Ní phógann na buachaillí cailín mantach. Níl póg ar bith uaim. Maith an cailín. Bhfuil tú ag ceannacht don bheirt seo? Raghnallach. Right. Stop, stop. Téirigh suas aici tigh Chóilín, maith an fear. Téirigh suas agus abair léi a ghoil anuas agus téirigh ar do dhá ghlúin aici má chaitheann tú é. Abair léi a theacht abhaile agus gan muid a náiriú ar an gcaoi seo. Tá an ghráin chéanna aici ormsa agus atá aici ar t'athair, an dtuigeann tú. Ach ní chorróidh sí go bhfeicfidh sí Cóilín. Ar aon nós, cuirfidh Cóilín ar bhealach a leasa. Breathnaigh liom. Tá an teach seo ina phraiseach arís.

Tá Mack beáráilte as an teach seo, Jason. Ach 's féidir le. Focal amháin eile anois a dúirt mé agus fanfaidh mé sa mbaile. Dúirt sé sorry leat. Tuilleadh cártaí? Ó yeah, ón chuid sa scoil agus cheann mór de fhad. Mé féin a rinne iad. Tá siad seo iontach, Emer. Tá go leor cairde 'ad anois, nach bhfuil? Tá sé sin go maith, mar bhíteá uaigneach. Fan go bhfeicfidh sí an sléit sa siopa. Bígí ciúin. Úsáideann tusa é i bhfad níos mó ná mise. Ní fheicfeadh Deaid na cártaí sin araon as. Ghuigh sé. Thug siad amach é ar helicopter. Anois, déanfaidh mé dearmad ar Theada. Dearmad? An babysitter? Breathnaigh, Jason, tá mé ag iarraidh sibh a thrust agus ní fhaigheann muid ach ciapadh ó All Right fanfaidh mé sa mbaile mar sin. Ar son Dé, imigh abhaile leat. Tá sin briseoin mait. Tá tú i bpríosún. Ó, ní haon ionadh. Mom ag clubáil sa samhléigh. Tá sé sábháilte go leor le dhá gcé. Yeah, smaoinigh mé air sin. Hum. Cad is brí leo, Eileen? Ach nach bhfuil sé sin soiléir. Dóchas, misneach, tuiscint. Tá pictiúirí eile agam gur féidir leat crochadh i do salon, Vanessa. Ó, crochfaidh mé cinnte. Nuair a bheidh salon 'am. Ach tá tú cáilithe! Níl, beidh mé lá eicínt. Ach faoi láthair oibrím ar chuireadh ó dhaoine ina dtithe féin. Beirimse cuireadh duit anois. An chéad lá eile bheas tú saor. Go raibh maith 'at. Beidh sin go hiontach. Ba chóir go mbeadh salon agat. Bhuel, bhain mé taitneamh as an chuairt ach caithfidh mé filleadh ar Ghaillimh. Eh, Mum, an féidir liom labhairt leat ar feadh nóiméad? Cinnte. Inis do scéal. Tá tú teannasach, Robbie. Cuireann an teannas isteach orm. Ó, tá an ceart agat. B'áil liom cúrsaí airgid a phlé leat. Airgead, airgead. Mum, ní féidir liom maireachtáil ar an allowance a thugann tú dom. Bheinn níos fearr as ar an dól. Cuireann tú an iomarca spéise in nithe saolta, Robbie. Níl airgead agam le spéis a chur in nithe saolta. Tá mé cinnte gur beannacht é sin. 'S go bhfeicfidh tú sin ar ball. Bhuel, ceart go leor, bhuel, pléifimid cúrsaí airgid lá éigin eile. Tabharfaidh mé abhaile thú. Is é an tiomaint mo dhúshlán laethúil. Déanfaidh mé mo bhealach féin amach. Vanessa. Slán. Slán, Eileen. Fágfaidh mé sin. Ní bheadh lucht féachana uaim má theipeann an carr uirthi. Beidh sí ann, a Robbie. 'Bhfuil fhios agat, Vanessa, go bunúsach nár athraigh sí pioc.

Beidh Geantraí na seachtaine seo á chur i láthair ag Jimmy O'Brien Moran anocht ag 8 a chlog agus i measc na gceoltóirí agus amhránaithe a bheas le cloisteáil beidh an cláirseoir Siobhan Armstrong agus an t-amhránaí Karen Casey. An-chlár go deo ag teacht againn anocht ag 8 a chlog agus díreach ina dhiaidh beidh Síle agus Loretta i bhur gcuideachta leis an gclár An Samhradh Linn ag a leathuair théis 8.